ndathiramo super dip momwetu koma anthu ena adziyesa ngati ndumwa red bull you see how social you see how fake is social media maona ndolo anthu ati ati ah tamiya atuku tamiya akumwa kumwa red bull tamiya izo zoti ndaikamo super dip mumu ichichi nchibotolo chabe you see okay so ineyo ndimakamba nkhani za anthu ndimakamba nkhani momwe ilili you know ndi anthu ena amati eh, tamiya ja umakonda zoyankhula za anzako ee eh, waiwala zako inu munaonako munthu ataba munthu okuba waba waba munthu okuba kenakono munthu okuba uja kupita pagulu nkumati hi guys ndaba ine ndine okuba ndaba munaonako ayi Mm-mm. olo munthu anapanga chigololo kuti basi apite pagulu adzikauza anthu zoti guys ine ndimapanga chigololo palibe ah, ine ndimanena nkhani za anthu anthu onse akafunako zoma- kumanena nkhani zanga you know you know Ah. nanga ine panopa ndikambe nkhani yanga sizibeba sizingabebe so anthu amene mumafuna kukamba ya ya ine ikambeni koma pano timakamba nkhani za anthu that's what we do here okay nde pali nkhani ya keturah ndi pemphero mphande ndiye remember kuti pa background pano we mind people's business eh? that's what we do amanena zokuti once you are on social media umakhala zoti iwe uli pa public ndiye people talk if you don't want people to talk about you don't be on social media just be private basitu ndiyeno zomwe zachitika ku public ndize eyi koma anthu mukuyankhula mumadziwa zoti kumalawi kunoku not even kumalawi kunoku dziko lapansi lino eni Anthu amapanga monitor chomwe munthu wa- wachipanga wachiika ku public nde for example wina wake waika banja lake pa public anthu amapanga monitor amakhala chimakhala ngati kuti no amakhala ngati kuti banja lija ayendetsano ndi anthu no apa, apa social media nde paja mudziwa kale kumalawi kuno anthu ambirife sitidziwa kuyendetsa zinthu nde

so respond iyi it was so bad chifukwa choti anthu ambiri ife timadziwa zokuti Pemphero Mphande ndi wa Keturah timadziwa zoti ndi banja ndithu ndi banja anthu timadziwa nde Pemphero Mphande pofika stage yokomenta zimene zizi anthu anapanga suspect china chake ndithu amalawi paja malo amafukula zinthu anapanga suspect kuti ah no no no no this is not normal onani ndeno panalino ena ake apa tiktok anapanga video ya Pemphero Mphande of course let me show you ena aja anakufunsani kuti kodi mesa ndinu okwatira inu mwayankha kuti munayamba mwabwerako ku ukwati wanga anthu atenga that akunyoza nazo Keturah now inu ndi ine tilibe luso zomwe mupanga inu palibepo cha nzeru zomwe ndipanga ine palibepo cha nzeru Keturah ndi nyali yomwe ikuwalira ana aakazi ambiri amene akuyenda mu mdima wa system ya zikhulupiriro zonyansa ngati zomwe mwaganiza zoti musanze dzanali akuperekerako kuwala kuwalira anawa akaziwa kuti munthu wamkazi nayenso atha kupanga zinthu zaphindu kwa mtundu wa anthu atha kusiya impact ndiye inu mukutenga nyali ijayi ndi kutchuka komwe mwapezaku mukuyizimitsa Keturah amene amayimba nyimbo za malangizo Keturah amene akupanga za luso zomwe zimadziwika kuti izi ndi luso pano asanduke bad example yoti anthu azilozerana kuti musatero taonani Keturah chifukwa cha inuyo mukuzimitsa nyali yolakwika Munanena kuti munthu wamwamuna ntchito ache ndi kuteteza banja lache. Kaya munakwatirana kaya simunakwatirane, ali ndi mwana wanu wanu, limene lija ndi banja lanu. Tetezani amayi a mwana wanu, tetezani. eyetu nde nkhani izi- nkhanizi zayambika chifukwa cha komenti ya Pemphero Mphande Pemphero Pa- Pemphero Mphande anayankha ngati kuti iyeyi like ndiosakwatira pamene anthufe timadziwa zoti ndi mamuna wa Keturah so that comment was rude ndi anthu anayambano kuyankhulana kuti a anthu ena kuti a anthu anasiyana kalekale chanchani ndeno let's look at the comments awa anena zokuti all the signs of separation are there Pemphero did not post Keturah for mother's day on mother's day oh ati masaini oti anthuwa anasiyana alipo ndipo anthu amadziwa let's continue akuti ah, and did not even post to promote her new song oh paja Pemphero Mphande ankapanga post nyimbo za ujeni za Keturah kumampanga promote panopa anasiya komanso sanampange post pa Mother's Day pa birthday pakenso anthu ena amatero nde awa anena zokuti i guess the man just likes to be a baby daddy basi no strings attached komanso mamiwo really ignored my red flags mwina she thought with a kid online the man would behave and marry her ah, okay ndipo anena zokuti we all, we all know she got pregnant for pemphero to bring him more closer to him koma ladies amuna the aunt worth ma sacrifice osewa guys you know, i don't think so guys come on come on guys ah, no, no. anthu amakwatira amakhala ndi ana 6 ana 5 koma anthu mabanja nkumatha nde i don't think mwana angapange kuti mamuna kaya mkazi kuti akhale closer to you i don't think so but anyways i respect that comment nde a- uyo akunena zokuti kodi Keturah alibe azibale ake cause nde sizoona okay awo anena zokuti the red flag was, was the Pemphero Mphande and I, are- i are dating oh paja nthawi inake nthawi inake um, anthu, anthu tinkayesa ngoti ndi manager ndi manager ndi artist wake nde Keturah analowa live kumena zoti Pemphero Mphande and i are dating atawauza anthu i think that was a red flag it means only Ketua- Keturah was ready for an open relationship mzakeyo sankafuna so that was a red flag okay alright nde awa anena zokuti kukakamira mwamuna wosamva ndalama ngati uyu thupi losamva products ndi Nivea Keturah that was too much guys bwanji kodi uyo anena zokuti when you are in love you ignore red flags like when you are going kokashowa nde wachedwa and you ignore speed limit signs pansewu umathera m'manja mwa speed trap you are right mundu akazorora mu chikondi you just ignore you just ignore my red flags also you ignore everything you even ignore my advice that you know we understand good the man is full of himself pembro panda is full is full of himself awa kuti keto deserve someone better inetu nanena kuti anthu awa anasiyana kalekale but the good thing ketula pano ndiye akukongola i pray she finds someone better yeah so that's what, ha that's what happened sinaonjezere sinaonjezere mawu pano sinachotsere ndayankhula nkhani kuti anthu inu mumvetse kuti chachitika chenicheni ndi chiti ndi chimene chachitika that's what happened ineyo i don't know kuti asiyana kaya sanasiyane its none of my business komabe we mind people's business even though i know it's none of my business koma we mind people's business so guys tell me what do you think tell me in that comment section do you think anthu asiyana kapena ndi stanti asiyana kapena anasiyana kalekale what do you guys think komanso pali page ina yake ina yake akuti pemphero mphande foundation akumapanga post kaya zichanichani chanchani uko that's not pemphero mphande's page okay that's just a page yomwe munthu winawake anangopanga create basi kumapanga pretend as if ndi pemphero mphande so that's what happened ndeno tell me in that comment section do you think zi nkhani za anthuwa amangopeka kapena ndi zenizenidi zenizenidi I see you next time on the background